Cuirimíd árdáin as Gaeilge ar ardchaighdeán ar fáil trí chomhpháirtíocht le Exam Revision. Is féidir le scoláirí rochtain a fháil ar acmhainní trí Ghaeilge agus trí Bhéarla de bharr na comhpháirtíochta seo. Baineann an luach uathúil atá ag Súil Siar leis na cruthaitheoirí a chruthaíonn agus a chuireann na hacmhainní forleathana atá againn ar fáil. Is múinteoirí i scoileanna lán-Ghaeilge nó Gaeltachta iad, a thugann míniú ar thopaicí casta i nGaeilge chruinn dhíreach ag leibhéal a thuigeann scoláirí lán-Ghaeilge agus Gaeltachta agus iad ag úsáid na téarmaíochta a fheictear sna páipéir scrúdaithe agus téarmaíocht chruinn theicniúil na n-ábhar. Tabharfaidh múinteoir ar scoil sonraí logála isteach duit, nó má tá an scoil tar éis a shocrú, beidh tú ábalta logáil isteach le do chuntas Microsoft nó Google. I ndiaidh duit logáil isteach, is fiú do sheoladh ríomhphoist scoile a chur le do chuntas. Beidh do chuntas folamh ag tús ach is féidir na hábhair a dhéanann tú a roghnú trí bhrú ar an ndronuilleog bhuí ar barr ar dheis. Ina dhiaidh sin, oibreoidh do sheoladh ríomhphoist scoile mar ainm úsáideora duit leis an bpasfhocal a tugadh duit. Má tharlaíonn sé go n-athraíonn na hábhair a dhéanann tú, ní gá ach na hábhair atá socraithe ar do chuntas a athrú trí fhilleadh ar an ndronuilleog bhuí sin. Cuimhnigh go bhfuil Súil Siar tógtha mar áis thacaíochta bhreise chun cabhrú le do chuid oibre. Úsáid é le cur leis an méid atá ag tarlú sa seomra ranga. Úsáid é mar eolas bhreise anuas ar an eolas a thugann an acmhainn is luachmhaire duit, sin í an múinteoir. Tá gach ábhar ar an ardán leagtha amach ar an stíl chéanna chun comhsheasmhacht a chinntiú ionas go mbeidh sé éasca ar gach scoláire nó múinteoir nó tuismitheoir teacht ar na hacmhainní atá uathu taobh istigh de ábhar ar bith a dhéanann siad. Mar sin má thuigeann tú conas ábhar amháin a aimsiú, conas na hacmhainní éagsúla a aimsiú laistigh den ábhar sin, tuigeann tú conas a dhéanamh i gcomhair gach ábhair. Tiocfaidh sibh ar fhíseáin, cur i láthair, nótaí, cuiseanna, ceisteanna agus réitigh scrúdaithe de réir topaice agus iarpháipéir scrúdaithe agus scéimeanna marcála iomlána freisin mar chuid de gach ábhar. Agus tú ag obair ar Súil Siar, is annamh go mbeidh tú ag féachaint ar acmhainn gan rud ar bith eile ar siúl agat. Ba chóir go mbeadh peann agus cóipleabhar nó leathanach de shaghas éigin os do chomhair agus tú ag déanamh nótaí de na príomhphointí, nó ag scríobh beagán faoi théarmaí go dtagann tú orthu sna físeáin. I gcás an Mhata, mar shampla, beidh tú go minic ag stopadh an fhíseáin agus ag baint triail as an gceist tú féin agus ag tosú arís ar an bhfíseán chun féachaint ar réiteach agus chun éisteacht le treoir an mhúinteora. Nó sa Tíreolaíocht, b'fhéidir go mbeifeá ag stopadh an fhíseáin chun léaráid a tharraingt sula dtosaíonn tú arís é chun éisteacht leis an múinteoir ag cur breis eolais leis. Tá na cur i láthair againn deartha ar theimpléad a thabharfaidh an deis is fearr do gach scoláire an t-ábhar a léamh agus a thuiscint agus ar shlí a cheadóidh do mhúinteoirí iad a úsáid don mhúineadh seachas díreach don léachtóireacht. Is cuma cén t-ábhar atá i gceist, feicfidh sibh eolas ag teacht ar na sleamhnáin píosa ar phíosa, an stíl téacs céanna, eochairthéarmaí an ábhair, na téarmaí is tábhachtaí don ábhar, i gcló trom agus a thuilleadh. Beidh na cur i láthair úsáideach don súil siar, uaireanta, úsáideach sa rang go minic, agus bainfidh múinteoirí agus scoláirí úsáid éagsúil astu. Bog tríd na cuir i láthair chun eolas nua a lorg, chun cabhrú leat ceist a fhreagairt, nó chun alt a scríobh. Ach cuimhnigh i gcónaí, beidh an peann agus an páipéar uait freisin. Ná bí ag rith trí chuir i láthair, ag léamh gan a bheith ag breacadh nótaí duit féin ó am go ham. Tarlaíonn foghlaim nuair atáimid ag aimsiú eolais nach bhfuil ar eolas againn, agus ag díriú isteach air chun tuiscint a fháil air. Táimid an-bhródúil as na múinteoirí atá ag cruthú ábhair ar ár son. Tá siad i scoileanna éagsúla lán-Ghaeilge agus Gaeltachta agus tuigeann siad riachtanais an ábhair agus conas topaicí casta a shoiléiriú do scoláirí chomh maith le conas scoláirí a ullmhú dá scrúduithe. Seachas an mhata atá beagán éagsúil, beidh an chéad leathanach ar sraith ar bith nótaí mar an gcéanna is cuma cén t-ábhar atá i gceist. Feicfidh sibh seicliostaí foghlamaithe le béim curtha ar na heochairfhocail le cló trom daite. I ndiaidh an leathanaigh sin feicfidh sibh nótaí curtha ar fáil ar shlí oiriúnach dar leis an saineolaí, an múinteoir, a chruthaigh na nótaí. Mar shampla tá aistí curtha go minic ag Pól le nótaí tíreolaíochta na hArdteiste de bharr go mbíonn aistí le scríobh i scrúduithe tíreolaíochta go minic. Ach do thíreolaíocht na Sraithe Sóisearaí, feicfidh sibh íomhánna den chuid is mó curtha i láthair ag Odhrán, cuireann sé alt leo seo uaireanta, agus uaireanta eile cuireann sé ceisteanna ag deireadh na nótaí freisin. Is iad ár múinteoirí ár saineolaithe ábhair agus tá úinéireacht acu ar an slí is fearr a nótaí a chur ar fáil dá n-ábhair féin. Más i mbliain a haon nó a dó atá tusa, tá na quizeanna iontach mar shúil siar tapaidh ar thopaicí. Bíodh sé mar sprioc agat a bheith cinnte go bhfuil ochtó cúig faoin gcéad, ar a laghad, faighte mar thoradh agat i ngach quiz ar na topaicí atá ag teacht ar do scrúdú. Más féidir leatsa é sin a dhéanamh, táimse cinnte de go gcinnteoidh sé go bhfeabhsóidh do thorthaí. Ar ndóigh tá ullmhú níos doimhne ná quizeanna ag teastáil i ngach ábhar. I mbliain ar bith is féidir quizeanna a úsáid mar súil siar tapa, mar ullmhú ar scrúdú atá ag teacht go luath. I ndiaidh quiz a dhéanamh, téigh tríd na ceisteanna agus dein nóta de na píosaí a fuair tú mícheart. Is staidéar atá anseo. Aimsigh na rudaí nach bhfuil ar eolas agus foghlaim iad. Sa mhata, táimid ag cur réitigh leis na quizeanna ar fad. Bíonn sé cheist i ngach quiz, bain triail astu céim ar chéim agus tú chun oibre a thaispeáint trí scríobh agat agus caith súil ar na réitigh chun botúin a dhéanann tú a aimsiú. Nuair atá tú taobh istigh de thopaic áirithe, feicfidh tú iarpháipéir scrúdaithe a bhaineann leis an topaic sin. Ceisteanna cluastuisceana sa bhFraincís, mar shampla, ceisteanna a bhaineann le teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide i dTeicneolaíocht na hArdteiste. Feicfidh tú na hiarpháipéir agus na scéimeanna marcála agus don Mhata feicfidh tú réiteach i bhfoirm físeáin freisin. Oscail an físeán ar cheist, stop é agus seinn an físeán arís i ndiaidh duit é a chríochnú. chun treoir an mhúinteora a úsáid mar threoir iontaofa bhreise. Gheobhaidh sibh iarpháipéir iomlána freisin más maith libh agus iad seo ar fáil trí Ghaeilge agus trí Bhéarla, nó d'fhéadfá ár gcruthaitheoir scrúdaithe a úsáid chun cleachtadh a dhéanamh ar cheisteanna scrúdaithe a bhaineann le topaicí áirithe. Is camchuairt thapaidh nó súil siar a bhí ansin. Beidh sé mar thúsphointe daoibh. Tá feidhmiúlacht níos doimhne ann go dtiocfaidh sibh air agus an t-ardán in úsáid agaibh. Faoi dheireadh na bliana 2026 beidh breis agus deich n-ábhar le físeáin, cur i láthair, nótaí, quizeanna curtha leo. Agus iad ar fad deartha do scoláirí agus do mhúinteoirí, chomh maith le tuistí, i nGaelcholáistí agus i scoileanna Gaeltachta. Tá iarpháipéir scrúdaithe de réir topaice ann do gach ábhar cheana féin. Tá earnáil an Ghaeloideachais, scoláirí, múinteoirí agus tuistí, imithe rófhada gan freastal cuimsitheach a bheith déanta go digiteach ar gach ábhar in áit lárnach amháin. Tá sé mar sprioc againne le páirtithe éagsúla eile an bhearna dhigiteach seo a dhúnadh. Ná bíodh drogall oraibh aiseolas a thabhairt dúinn ar an méid a fheiceann sibh. Nuair a fhaighimid sin, beimid ábalta rudaí a athrú, cur leis an méid atá againn agus rudaí a fheabhsú go ginearálta.